The DC ena nkumadandaula nkumanena kuti kodi the DC ali kuti tinanena kale ndipo ndimanena mobwerezabwereza kunena kuti ine sinimapanga thovu sinimapanga phuma timafuna tikamabwera pano pokutulutsirani the DC tizikuwuzani nkhani zenizeni Nkhani zotakataka osakhala zongopeka aa amalawi muziziwa zobisikazo zimene akuziona ngati ndi zinthu zokuti iwo akupanga za zobisika koma ife timaziziwa zimene zozo tizikupasirani nkhani zenizeni lero ndabwera nazo nkhani ndipo zochuluka nansanganya ndipo ndiulula zimene zimene zinanena kuti iwo zisaziwike ndinena zinthu mopanda kunyumwisidwa ndinena mopanda mantha mu dziko la democracy chifukwa ine ngati ndi president wa anthu osauka sinimagawa maswiti ndimangoyima pa chilungamo mu dziko la democracy lero tiyambira ku ministry of health kumene kuli katangale woopsa kwambiri kumene anthu kuchokera last year mu okotobala makamaka ku blantyre dho kunabedwa ndalama za nkhaninkhani ndalama zopambana 78 million zimene zinali za ma health workers and this is a message going to Global Fund that the money that you sent to help eradication of malaria was swindled. Anthu anaberedwa ndalama zimenezizi. Wesi still amawauza kuwachita force ma health workers aku Blantyre, Blantyre yonse anthu amene anavutika kupanga exercise imeneyi ya ma mosquito net. You know, uh, Global Fund is one of the institution imene imathandizira kunena kuti dziko linolo lithane ndi nthenda ya malungo kuzera ku ministry of health ndipo amagawa maneti uh, ku nyumba ina iliyonse mwina 5 mwina 7 maneti ngakhale kuti manetiwo sanagawidwe 5 7 amagawapo imodzi chifukwa choti maneti enawo anabedwa koma zomvetsa chisoni nzonena kuti ma health workers opambana 200 amene anachita participate mu exercise imeneyi yogawa maneti amenenso amagwiritsa ntchito transport yawo kuchokera kumakwawo anaberedwa ndalama zawo ku last year kuzafika pakana lero amangonena kuti ayi ayi tikupasani ndalama aa dikirani ndiyetu nthawi ndiyi ikupitayi Zisankho ndi izi zasala masiku 10 ndipo pa kalendala yeniyeni masankhowo asala masiku 7 koma anthu munawabera ndalama zawo kuchokera last year and worse still DHO Blantyre kuwachita force anthu kuti achite reconcile. Kodi munthu amachita reconcile zinthu asanalandire ndalama? Kuwasainisa sainisa ma form ngati alandira ndalama koma ndalamazo atawabera. Tikamanena kuti mu dziko muno muli manjanjawidi, muli anthu okuba kwambiri, amene sanabwere kudzayang'anira anthu, amene sanabwere kudzalamulira, sanabwere kudzayang'ana welfare ya anthu, anabwera kudzayang'ana za m'mimba mwawo, ndiye ndi boma limene lili la mcp. Muli anthu a ma. Kani kwambiri mukamawafunsa amanena kuti ati iwo ndi m'bale wawo wa chakwera ndiye mupite ku Blantyre DHO anthu akudandaula kwambiri ma health workers imagine from last year kuzafika pakana panopa ndi uchisiru weniweni nkhani ina imene tikufuna tiyilirire lero tilirira anthu aja amatchedwa kuti apolisi pali wapolisi wina wake kuja kumatchedwa ku blantyre makamaka ma motorist ndi amene tikuwalirira osakhala apolisi koma kuwamvera chisoni apolisiwo pali wapolisi wina amagwira ntchito ku chichiri ndipo ntchito yake ndi yogwiritsa ntchito machini a breathalyzer amene amaona anthu kuti asamayende pa msewu ataledzera munthu amene akupanga zinthu zachinyengo kwambiri akumalandira ma 200,000 ma 300,000 kwa ma motorist koma osakaperekanso ndalamayo ku boma akumagula magalimoto kumanga nyumba zache ndipo ndikangopenga siku linache chamba chikandipanga ndizabwera ndizaulule pano paja paja mmanena kuti ndine wachamba ndine wa kokeni ndine munthu osaphunzira obwebwetuka koma anthu akuvutika kwambiri ma motorist usiku ndi wa breathalyzer akumawagwira ndikumawatengera ndalama, ndalamazonso osamakapereka ku ofesi, angomangira nyumba zache, kuotchera mauvuni, kugula magalimoto, inu taganizani usiku umozi amati akachita mount roadblock yokhala ndi breathalyzer amatolera ndalama mwina kwa anthu opambana mwina 50, okumwa mowa misewu yosiyanasiyana mwinanso pafupifupi 100 ndi aliyense azimutengera 200 200 200 tayipangani times muone ndalama zimene zikubedwa kuchokera kwa mkulu wina wa polisi wa ku chichiri pa chichiri apo pa stadium pa ujeni pa mbc apo munthu ameneyu tibwera tizamuulule zina lache posachedwa pompano kodi tikamanena kuti katangale wakula kwambiri muno m'malawi sikuti tikungonena tu yayi. Inu simukudabwa aboma padakali pano ali zii nkhani ya fetereza. Kumadabwa kuti kodi awa kwasala masiku 7 sakuulula za fetereza uja. Kodi fetereza uja osika mtengo uja amamunena uja ali kuti? Muziwe kuti chiseko chawapana chifukwa fetereza amene amamudalira anamuba uja wa ma 15,000 timanena kuti amuika pa 80 uja, amene ujanso ndi osakwanira wina yense anachita expire. ndiye lero kunatengedwa 650 biliyoni kuzera ku ministry of kwa agriculture ziwani kunena kuti paja fetereza wina anabedwa ku pharmacy fetereza wina ana- anabedwa ku butchery anayabera ndalama za nkhaninkhani ma- manjanjawidi anzawo madobadoba panopanso kwabedwa 650 biliyoni ku Denmark kuzera ku ministry of agriculture ndipo minister uyu ndiodabwisa nthawi zonse amangoberedwa kumadabwa kuti kodi inu kodi minister oyamba ndiinu minister oyamba ndiinu ku agriculture kwakhalakotu ma minister inu mukungoberedwa chifukwa chani Poyamba inali pharmacy, kachiwiri inali butchery, kena kudya ndi kudya kunadzapitanso ndalama zina zankhaninkhani ku Germany, lero ndiye dziwani kunena kuti Denmark tsopano ndiye yalowamo tsopano, 650 billion imene amafuna kuti agule ati fetereza wa kampeni, ati anthu awatame. ziwani kunena kuti ndalama imeneyo yapita yabedwa ndalama 650 biliyoni ungoziwa kunena kuti ah, so izizi izi timwe anthu amaona kati ndife ana ife tu amalawi ndi ochenjera ndikufuna ndikuwuzeni inu a mcp mukamapanga ma tactics anu kumakhala ngati kumaona ngati amalawi ndi omwe aja akale amakezana aja ndiye mukungozinyenga nokha amalawi pakali panopa anasukusula amatha kuzukutula ndikuona zimene zikuchitika kutereko media timu yanu ili phee akuluakulu anu ali phee apindirapindira michira mmaona ngati sitiziwa ndiye taziwatu ine ndi mwana wachabe kwambiri ndaziwa kunena kuti inu a mcp kuzera kwa minister of agriculture mwaberedwa 650 biliyoni imene anapita kuti ati akachite ati akagule ati fetereza kuzera kwa madobadoba nde akupondani koma what i know is there will be a day imene muzayaluke tsopano chifukwa kafukufuku azapangidwa ndalama zimenezi muzazibweza zimene mukumangira manyumba kumagula mahotelo kumamanga maloji kumagula mafamu Zimene zizimuzazibweza 650 billion mukaitenga ndi ndalama zingati zimene zingathandizire a Malawi amene akuvutika? Ndi mankhwala ochuluka bwanji amene angagudwe kuti athandize muzipatala and kwa zaka zingati? Ndi chimanga chochuluka bwanji chimene chingagulidwe kuti anthu azidya mmizimu pamene anthu akuvutika koopsa mMalawi muno? Ndafuna ndikuuzeni inuyo aboma musamapange zauchisiru ndikumaseweretsa miyoyo ya anthu Uwu ukupangikawu ndi uchisiru weniweni umene sitinauyembekezere kuti ungachitike muno m'Malawi. Nkhani ina imene ndikufuna tikambirane pano ndi yokhuzana ndi a mec. Ndinafuna ndikuchiteni warn inu a mec komanso inu ndikuzuseni inu a opposition kunena kuti mec mukayiyang'ana yayamba kusinthasintha ma statement Ndipo ndinafuna ndikuuze iwe umatchedwa Sangwane ndi gulu lako, kunena kuti 50 plus 1 sinayambe chaka chinotu, inayamba 2019, 2020, a khoti atalamula. Nanga nthawi imene ija simmabwera bwanji kumalankhula ma statement anu a uchisiru amene mukupangawo, kumanena kuti tikazawerengera ma candidate onse 16, ndikuona wina ache akupambana pakati pa amenewo kuti ali ndi mauchene mavoti ambiri kuposa anzachewo ameneyo ndi amene titizamuchite declare winner kodi tiyerekeze kuti anthu onse apeza 555 wina ndikupeza 21 ndekuti muzamuchita declare kuzakhala winner Inu ndinu makape kwambiri that is why mukufuna kumafuna kumapusisa amalawi ndi amalawi achisiya lerotu amalawi we are checking you tikukuonani china chilichonse we are scrutinizing china chilichonse ndipo siku limene muzakapanga mistake yokuti ati muzabere zisankho inutu lolowera muzaliona koma lotulukira simuzaliona ndi chifukwa chake ngakhale akuluakulu a army ndi makape ena apolisi akumabwera kumene kuja kunena kuti takonzeka kuwateteza a mec mmalo moti akanene kuti takonzeka kukateteza mavoti inu ndinu zisiru kwambiri and mapulani anu amene mukupanga ngakhale inu a mcp ochita train anyamata anu azikwanje kumalomo uko tikuziziwa amene mufuna muzawachite deploy malo osiyanasiyana a- mutawavezeka ma uniform ena ngati a army ena ngati apolisi zonse tikuziziwa amalawi ziwani kunena kuti anyamata azikwanje mwaona adipipi masiku amenewa Musadabwe iyayi, ali cha ku Malomo ku Ntchisi uko ali ku training, akuwachita train agalu amenewa ndi cholinga koti ati aza, aza, aza, azabwerese uh, zisokonezo mma center mo mma hotspots amene aakonza ndi cholinga azabere chani, azabere zisankho. And inu a opposition mukuyenera kuti mukhale o- odzuka, maso anu akhale patali, aziyang'ana patali, aziyang'ana mma mma center mo muikemo anthu o- o- anthu ame security yanu that is why tikunena kuti inu mukakavota pa siku limeneli musachoke pa center mukhale pompo muzigadira voti yanu imani 100 meters 100 meters away muziona pa center po kuvota ndi kuteteza voti yanu chifukwa zimenezi zinalikonso 2020 anthu anakavota ndi kuteteza voti yawo uchisiru wa ngati umenewo siutheka kuno ku malawi tafuna tikuwuzeni Nkhani ina yomvetsa chisoni ikupita kwa Vera Kamtukule kuti muyang'ane kwambiri mmene ah, mmene ah, anthu akugwirira ntchito za m'mahotelo makamaka ku Golden Peacock. Ku Golden Peacock anthu akuzunzikako kwambiri. Kumadabwa kuti abale, soya pieces wafika m'mahotelo? Soya pieces, salary yomachita kumawapatsa anthu pamanja ndipo ma Chinese kuno atitola kwambiri kuwapatsa anthu salary pamanja ndiku ndipo salary yosakhala ya constant, salary yosakhala yodziwika imangosintha daily kuwapatsa mwezi uno 90,000, mwezi wa mawa kuwapasa 120 mwezi winawo kuzawapasa 95000 mwezi winawo iyayi apapa ndikupaseni 150 salary yosaziwika yopasirananso pamanja and an, an international uh, uh, international uh, company imene i- imene yachokera ku china inachokera ku china kubwera kunoko anthu a m'mahotelo zina ili la m'mahotelo limangokhala zina chabe chifukwa anthu amati akamamva kuti uyu akugwira ntchito ku hotelo amaganizira kuti ni munthu amene akulandira ndalama zaphwamwamwa komanso amaganizira kuti ni munthu amene akudya bwino ku hoteloko ziwani kunena kuti kumene kuja kumadyedwa soya pieces ku golden peacock ya lilongwe ngakhalenso ya Blantyre. Anthu akudya kumeneku nyemba zofutwa, ndipo ngati kuli anthu ena uh, amene akuzunza Amalawi ndi aja amachedwa kuti Machinese. Ndipo ndi nkhani yomvetsa chisoni inuyo a Vera Kamtukule ngati woyang'anira za tourism, mupite mukacheze ndi anthu anu koma timamva kunena kuti kumeneko aboma amangobwera ndi kudya zinthu zaulere kumwaimwako mafanta ndi kumapita ndi mmenetu zimayendera kuno ku malawitu malo mwakuti even olo a malawi bureau of standards aziyendera aziyang'ana makampani osiyanasiyana komanso ma ministries osiyanasiyana ngati leba kuyenda kuona mmene aku- akugwirira ntchito aMalawi ayi iyo amangopita kukatengako ma us dollars basi ulendo kwawo kukakhala koma mudziwe kuti amalawi akuzunzika kwambiri akuzunzika akuzunzika amalawi chonde chonde chonde amalawi kwina kulikonse kumene muliko mwasala ndi masiku 7 a pakalendala enieniwo ndi masiku okwanira 10 koma pakalendala penipenipo masiku ndi 7 tikupita ku zisankho chonde anthu amenewa osawabwerezanso anthu azunzatu awa azunza anthu amenewa azunza anthu amenewa kubwerezanso ndikupempha inu a polisi chifukwa ku polisi kukuli makape kwambiri enaake amalitenga zikoli ngati ndi la amawo ndiye kuliso ena ake a ku army amene akulitenga dzikoli ngati la amawo kuteko zimene ndikulankhulazi amuyimbira kale ujeni ujeni wamkulu wawo wa army kumanena kuti Bon Kalindo akumakutokotani bwa- kwa basi bwana ofunika a mujati tizamugwiregwire ine ndimangolankhula chilungamo ndipo sindimaona kuti iyi ndi army iyi ndi polisi zimenezo ndilibe nazo ntchito mupite mmene mukaone me- mmene akuzunzikira even uh, aja akupanga msewu wa rumphi eh? rumphi nyika road a plem construction pakali pano patikunena a plem wo ayamba kuchosa anthu awo ntchito chifukwa chiti boma likulephera kulipira ma contractors Its not only Plem construction kuli ma contractors osiyana siyana a a zomanga manga akuzunzika koopsa boma likulephera kuwapasa ndalama zawo and yet akuwauza kuti ati mwezi uno mwezi uno ati usa, usafike pa 10 asanamalize ma projects ndi apamwamba kumatenga zitukuko za anzanu ngakhale za mai Joyce Banda mai Joyce Banda anamanga ma, ma, ma, nyumba zo- zowathandizira anthu Koma inu mukukazitenga zinthu zija ndikuzisiya pa Facebook kumanena kuti nyumbazo ndi zanu. Inu ndinu makape kwambiri. Zitseko zakupanani ndipo muyaluka. Tatiyeni muzingopanga yoberayo koma iyi yokuti anthu angakakuvotereni inu live. Ayi, ndi apa magalimoto akumakuferani pa nsewu. Mukupita ku kampeni. Taonapo ma president ifeyo.